Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an limaanaw an b'a fɔ k'aw danse maliba TV 1 ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan an bɛ kunnafoni daminɛ ni kulu min ka ca ɲɛsilen don mali ka fara ɲɔgɔn kan na ko kura olu kɔlɔsili baaraw bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ f'o ma ko CINSERE FNR olu ka san ba fila ni mugan ni duuru sɛbɛnwala bɔ o kɔnɔko kumaw walankata n'o dɔw yɛrɛ bɛ boli Assises nationales de la refondation de kan n'u y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔfɛ ko baara caman ko minnu ninnu don na k'olu ye nɔbɔ ko majɛ bɛ dɔw la ani fɛnɛ ko dɔw dulonnen don ko u b'a jira k'a fɔ ko u ye waleya minnu don k'u kan ka tɛmɛn ni o sira ye ani fɛnɛ waleya dɔw bɛ u kan ka segin olu kan min b'a to u ka laɲini olu bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na u ka ni ɲɔgɔnyeba in bolila u dakun kofɔlen ninnu de kan Kunun ko araba utukalo tile duuru san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ mali golomasiri tabaw ka kunnasigi ma ɲɛma ye kunnafoni kura cari n'o y'a jira k'a fɔ k'u ye susuli waleya da jatigɛwale tigilamɔgɔ JNIM FLA mɔgɔw kan Tessalit yɛrɛ kɔnɔ n'u y'a jira k'a fɔ k'o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko Tabrichat kɔnɔ k'u ye maa caman bɔ baara la n'o bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw kan ni u ye susuli waleya ta ka da u kan ani u sera ka minɛn minnu minɛ u y'olu fɛnɛ minɛ o b'a jira k'a fɔ k'an ka finitigilakaw n'o y'an ka FAMa k'u ka wulikajɔ fanga bonyanen don kosɛbɛ ni u bɛ ka san sɔrɔ sanga ni waati jatigɛwale tigilamɔgɔw kan kɔkan kibaruyaw o bɛ taa n'an ye sɛnɛgali an bɛ ɲɛsin média Anadolu Agency ma n'olu seginna ko kura jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale ni minisiri ɲɛma kɔrɔ Ousmane Sonko olu ka baaraw yɛrɛ taabolo la ni a y'a jira k'a fɔ ko hakililajigin na Ousmane Sonko ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye minisiri ɲɛmaya ye o kɛra ka kɛ ni mɛ kalo tile mugan ni fila san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ni jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale ye bɛrɛbɛrɛlitɔn kura sigi sen kan n'a bɛ f'o ma ko Kiiraay Les Patriotes républicains k'o kɛra waleya ye min na bɛrɛbɛrɛlitɔnw o kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni ɲɔgɔn kofɔ bila olu ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a jira k'a fɔ k'an bɛ waati min na i ko sisan ko sɛnɛgali ka kɛlɛyalen don gɛlɛya kosɛbɛ u ka bɛrɛbɛrɛliko sabati yɛrɛ ma an bɛ kunnafoni sentemaw kuncɛ ni kɔkan kibaruya n'o bɛ taa n'an ye lameriki jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko agence de presse Reuters olu ye ɲɛfɔli kɛ min bɛ ɲɛsin visa ko yɛrɛ dakun bɛɛ lajɛlen ma lameriki jamana visa n'o o bɛ kofɔ n'o y'a jira k'a fɔ ko yasa i ka se ka visa sɔrɔ ka t'i yaala lameriki jamana kɔnɔ k'u ye latigɛ kura ta n'o bɛ ɲɛsin jamana bi duuru ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma o jamana bi duuru cɛla jamana bi saba ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko tɛgɛ denkɔni ɲɛsinlen don farafinagun jamanaw ma o la ko yasa i ka se k'o sɔrɔ ko latigɛ dɔ bɛ tali kɛ kosiyɔn sarali la n'o bɛ t'i jɔ Dolari wari ba mugan ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o latigɛ kura tali k'a kɛlen bɛ ka hakili wawaso ni maa dɔw yɛrɛ fana bɛ k'u hakilinataw di a ko la n'olu ma sɔn o ma a jirala k'a fɔ dɔw fana ko nin kuma in ka a tɛmɛna olu ka hakilina fɛ an bɛ waati min na iko sisan ko bolokɔniden kɔni ɲɛsin nin wale ma walasa u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an ma nin ye kunnafoni an sera ka min sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma Maliba TV kan aw ka kunnafoni sidi kɛnɛ kan aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala man ka jɔn jɔn na